nin waati in na ka foli ta ka ɲɛsin aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la k'an ka jɛmukan sugantilen lagɛ dɔnniso a kɛla fama ye an ni aw kun t'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka da baara n'a taabolo kan bi ko kura an ye wele bila an ka dɔnnibaaba ma jiri karamɔgɔ adama daw i n'a fɔ aw b'a dɔn cogoya min na ale ko ko n'i ye jiri ɲini ka jiri dɔn ko maa si mako tɛ sa jɛnatigɛ in na diɲɛ dugukolo in kan ko bɛɛ ka yiri ɲini ka yiri dɔn k'ale bɛ adamadenw mako dilan jiri de la su ko ni dugusɛgɛ cɛ bi an ye wele bila adama daw ma ko kura jiri karamɔgɔ adama daw an bɛna kumabara sɛmɛ a la folikan b'a bolo nin waati in na ka ɲɛsin aw ma an bɛ sɔrɔ ka don an ka fayida kɔnɔ daw nba ɛ kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen a kɛla fama ye alihamdulilayi ɛ kuma b'i bolo fama ka fisa ni dɔ ye o tiɲɛ communiqué kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ala fo ka ala tanu mm. ka ala barika da o don a kɛra fama ye nka a ma kɛ ni ɲinɛ ye wilibali don adama daw kun taamana ka taa faso la mm. alahu taala sɔnna n nana mm. parce que bamananw ko ten karisa ka farin mm-hmm. jigiya de b'a la wilibali don karisa bɛ se a ka ko la jigiya de b'a la o don dɔnni ti dɔɔrɛ jigiya kɔ tiɲɛ don ɔ ala sɔnna n taara cɛkɔrɔbaw foli u ye fɛn dɔ ɲɛfɔ n ye eh! u ko adama i k'a dɔn k'a fɔ sa ka kunun bɛ yen mhm. adamaden i bɛ sa mhm. alahu taala bɛ wuli i wuli k'i jɔ k'i ɲininka i ka fɔta ani i ka kɛta ani i ka dunta la wulibali don o de kosɔn adama daw ko a kumana yɔrɔ yɔrɔ o kuma a yɛrɛ ni ala de cɛ mhm. yala an ka don kuma kɔnɔ an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo wulibali don k'an filɛbagaw fo o don ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo tiɲɛ don n'i y'a mɛn anw jɔra kungo kɔnɔ n'i y'a mɛn an nana yan dɔ de bɛ ka an kɔlɔsi dɛ sɔrɔdasiw don an bɛ ala deli an ka mɔgɔw bɛ baara min na les fama an ka faamaw bɛ baara min na heyi ala k'u jɔyɔrɔ bɛn tintin ma ala ka se d'u ma ala k'u kɔrɔta u ka laɲini ye min ye tigi ala k'o d'u ma foyi tɛ ala kɛɲɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo an k'a di ala ma a jacari a bɛ ɲɛ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan ni ala taala sɔnna i ye n ɲininka ne de ye adama ye ka bɔ yɔrɔso sɛrikili la miɲanka don a sigiyɔrɔ bɛn bɛ sikaso de ma yiri karamɔgɔ don ne balimakɛ anw filɛ yiri dɔ gɛrɛfɛ a bɛ fɔ nin ma o ko zaban dugumajɔ zama zaban dugumajɔ voilà an ka taa zaban de tɛ nin ye wa nin ma yɛlɛ yiri sanfɛ o y'a dɔn nin bi a yiri t'a la a ma minɛ yiri a ma yiri minɛ ka yɛlɛ donc nin ye zaban dugumajɔ ye lɔbɔkɔru ne balimakɛ adama daw lamɛn k'a fɔ a b'a fɔ mm. k'a tɔ to ko i k'a wele la adama daw ka laɲini t'o ye fayida lakika nka adama daw bɛ kuma kelen fɔ aw ye i mana fayida kɛ cogo cogo mm. fayida in bɛ kɛ ka mm. sɔrɔ i bɛ ko dɔ la mm-hmm. fayida kɛ i ka cɛsiri kana fayida kɛ i ka taa da dɛ ko Adama Dawo ko ni yiri in ko Ɔhɔ. i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ yiri in ko de ka baara dɔ kɛ o don o baara in de bɛ nafolo lase i ma nin eyi yiri in bɛ gɛrɛsɛgɛ de furakɛ sababu maaninfin gɛrɛsɛgɛ tɛ ɲɛ ɔhɔ ka sɔrɔ i tɛ ko dɔ kɛ o eyi i y'a faamu wa Eh. ne balimakɛ ɔhɔ e min bɛ yen Mm. i bɛ diɲɛ ko o ko la i tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i ma dɛmɛbaga sɔrɔ e b'i ka baara la i b'a fɛ mɔgɔ dɔ k'i dɛmɛ mekanisɛn kɛ e b'a fɛ dɔ ka mekanisɛn minɛnw san k'a d'i ma i ka baara kɛ k'i ka denbaya balo i bɛna zaban dugumajɔ la n'i nana se zaban dugumajɔ la don kilisi t'a la foyi t'a la yiri don n'i y'a kɛ pɛtɛti t'a la ne balimakɛ e ka nin yiri nin lili bɔ kuru saba e ka furaburu bɔ kuru naani a kɛra joli ye eh. wolonwula tɛ eh, eh, yanni i ka kɔrɔba i ye fɛn dɔ min o ye nɔnɔ ye i bɛ nɔnɔ dɔɔni k'a la mm. i bɛ dugawu kɛ nin yiri in na i b'a fɔ ala e ye ne dan ka yiri dan yiri in bɛ woyo cogo min na i ka gɛrɛsɛgɛ di ne ma ne bɛ se ka n yɛrɛ balo cogo min na yiri ko tile wolonwula i k'a bɔ k'a fili kana taa fili sira la dɛ kabini kilamu kan ka da ye aw bɛ yiri ko ka taa fili mɔgɔw ka sira la o man ɲi dɛ e yɛrɛ ɲinitɔ mana taa dɔ mako sa ɛsike a ka ɲi o cɛ man ɲi wala i bɛ yiri ko k'a walaka k'a fili mɛ n'i ye yiri ko k'a sirilen fili gɛrɛsɛgɛ ma foni